FM eh, Igbo bụ Igbo nke a bụ anyanwụ ụtụtụ na ogene 98.3 FM afa m bụ obike nwanne obike icheoku Igbo niile dịka m si wee gwa gị ugbu a ọ dịgo nkeji iri na asaa wee gafee elekere itoolu n'ụtụtụ a ihe mmemme ị na-ege ugbu a bụ anyanwụ ụtụtụ o wee bụrụrụ onye mụ na ya nọ na nke ụtụtụ a bụ Ada Jizọs Ada Jizọs kene ndị na-ege anyị ntị Ekene m unu. ọ dị mma anyị na-asị gị nnọọ a were nne na ogene fm Em, igbo bụ igbo dịka m si wee gwa unu na nke taata anyị ga-etinye ọnụ Ee, isiokwu anyị n'ụtụtụ a anyị ga-etinye ọnụ wee bụrụ ee, anyị ga-etinye ọnụ gbasara ee, ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ime ụka ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ime ụka ife m ka o si na nke ikpeazụ a ife mere na na n'ime ụka tata na ndị mmadụ na-azọzi ọkwa were na-akpa agwa dị iche iche na-eme ife dị iche iche n'ebe m em, e kwesịrị inelu anya dịka ebe e kwesịrị ịtụkwasị obi n'ebe ụka dị bụrụ ebe e kwesịrị ị na-eṅomi eṅomi ndị e kwesị na-eṅomi ife ha na-eme eṅomi tata anyị sị ka anyị nebanyekene anya Eh, ọ ya mere ji wee kpọta ya bụ em, ada jizọs Eh, ka eti- anyị tinyekene ya bụ okwu tinyekene ya bụ ihe ọnụ ka anyị mara ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ na ụtụtụ a echefuna na ọ bụrụ na ị chọrọ ị chọrọ isonyere anyị n'ihe anyị na-eme ebe a ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị watch ife anyị na-eme live eh, ma na ị ga-aga na YouTube eh, ị ga-aga na ogene ị ga-ede ogene 98 3 FM. Hmm? Eh, ị subscribe-uo ye- ye- igbo tinye notification ozugbo ozugbo ị watchibe ife anyị na-eme n'egbughị oge ị ghọtago ehe ị chọkwazie ka i soro anyị na WhatsApp ee ma na ị ga-enweta anyị na 09091110983 eh, ma na Facebook Ogene 983 FM ị gakwasa na Twitter ee sonyere anyị na Ogene 983 FM ma na Instagram Ogene 983 FM hmm? na-asị ma na ị ga-enweta ihe niile anyị na-eme ebe a okay na nke mbụ em, anyị ekenego gị Ada Jizọs na ị bịa tata na Ogene FM ee anyị sịkwanụ ka anyị nebanye anya na ya bụ isiokwu gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị i kwue ndọrọ ndọrọ ọchịchị ị ma na ebe a na-afụta bụ a bịa na mm, ihe dịka na eh, na gọọmenti ka a na-afụbu na a na-azọ ọkwa na a na-azọ ọkwa a na-eme nke a a na-eme nke ọzọ Em, eh, a- a- eh, e wepụta oyere eh, ịchụ nta nkwado wepụta oyere ịchụ nta nkwado mana tata ah, dịka a na-afụtazi ụdị ife ahụ n'ụ- n'ime ụka ife kwanyere anyị ji we- ife kwanyere m ji wepụta isiokwu a tata wee bụrụ maka n'ụdị ise a na nwere na m- m- na mgbadata ala anyị ala anyị a ee, o nwere otu ụlọ ụka otu ụlọ ụka anọrọ ihe dị otu a kpọrụrụ o wee bụ na ya bụ ife mere nke mere na emechiri ya bụ ụlọ ụka ewesị ka jike nrọ ire a wee jụọ ma ọ bụzikwa mmadụ ma ọ bụrụ ewu na-ata na because na na ndị welitere isi na ya bụ ụlọ ụka bịara na-azọ ọkwa na a na-azọ ọkwa nke a na onye nke a ga-akwụnye ndị nke a enwechaa otu n'ime ụlọ ụka otu na-ekwu bụ otu otu esi enwe party ị ghọtago esi enwe political parties na onye ndị a bụ chọrọ ka ọ bụrụ onye a bụ onye a bụ leader nke a, onye ndị a chọrọ ka ọ bụrụ onye o wee mezie na emechiri ya bụ ụlọ ụka ị ghọtago wee chụpụsịa ndị mmadụ bịara n'ụlọ ụka wee kpọchie gbachie ya bụ ụlọ ụka ya mere anyị ji gwepụtaka n'isiokwu a so em, na mbụ a chọrọ ka ị kọwaala anyị ihe a na-akpọ eh, a sị na eh, ndị na ndị ahụ ndị kristians gịnị ma ọ bụ onye kedu onye bụ kristian kedu ndị bụ kristians a na-ekwudo okwu ya ka anyị sigoro ebe a wee malite Daalụ. Ah, anyị chọọ ikwu isiokwu a na-asị onye bụ kristian ọ bụ nnukwute ọkpụrụkpụ isiokwu nọlụ onwe ya nọwagala onwe ya pụrụ iche enwekwuru eprichi mgbe ma ọnịta na ABS ọ dịkwa ebe a mana anyị sị ka anyị bara na ya gba na ọ ga-eteki anyị atọfu nke ọzọ ikwu na Mhm, mba anyị ga- ị ga-egbu ya n'ịchafụ so that ka anyị nwee ike wee weta kristian bụ onye a mụrụ ọzọ onye a mụrụ ọzọ Mm. kedu ife bụ ịmụ mmadụ ọzọ ịmụ mmadụ ọzọ bụ mmadụ ikweta na jizọs onye onye ọbụla a mụrụ ya amụ mana amụmụ nke anyị na-ekwu ịmụ mmadụ ọzọ nke a na-amụ site na mmụọ nsọ na mmiri nsọ dịka anyị hụrụ ya na jọn 3:3 maka Nikọdimọs jekwuru Jizọs n'abalị sị ya kedu ihe ya ga-eme Jizọs wee sị ya na before e mee ihe ọbụla na a ga-amụ ya ọzọ ọ sị ya aa e lee ya akagolu nka ya ga-aba n'afọ nne ya mụọ ọzọ Jizọs sị ya na ọ bụrọ amụmụ nke anụ arụ ka ọ na-ekwu ọ na-ekwu amụmụ nke ime mmụọ onye a mụrụ ọzọ mgbe a mụrụ mmadụ ọzọ n'ime mmụọ onye anwa spirit of god abịazịa buoluwe ọnọdụ gbanwee spirit of human na-achịbụ onye anwa onye anwa awụziela onye ga na-eme ihe dịka chukwu si wee chọọ onye a mụrụ ọzọ na-adị ndụ dịka jizọs si wee dị ndụ maka na mmụọ nọzi n'ime ya wụ mmụọ ahụ nọ n'ime jizọs ịmụ mmadụ ọzọ dị iche na ije ụka ọ ya mere na ọtụtụ nsogbu dị n'ụlọ ụka taa bikos ndị mmadụ na-eje ụka mana amụrọ wa ọzọ onye amụrụ ọzọ anara azọ iwe ọbụla bikos ọ ma na chineke nwere elu o si debe ọnọdụ ya. chineke nwere elu o si debe ihe nna akwụkwọ nsọ ji wee kwuo sị na romans 8:28 ọ sị for we know that all things work together onye amụrụ ọzọ na-esonye chukwu ọhụrụ chukwu na-esonye onye amụrụ ọzọ na-adị ndụ dịka chukwu si chọọ na-amị mkpụrụ kwesị- gosiri nchegharị ya onye a mụrụ ọzọ sị ee ee ya abụ ee onye a mụrụ ọzọ sị gị kwụrụ ị ma na kwụrụ ọ sị gị kwụrụ ị- ịkwụrụ na ya nsogbu ọ dị adịghị ma daalụ eh, daalụ ada jizọs eh, em, eh, agbanyerọ na dịka i si wee kwu ị kọwago otu i bitugo aka n'ebe ihe a na-ekwu gbasara esi na mmadụ ịsị na ọ bụ kristian ịghọtago em, onye ọ bụ na ihe a na-atụ anya n'aka onye anwa okay na tupu anyị wee bịa na banye kpọmkwem na ya bụ ihe anyị na-ekwu na ihe na-eweta ịdọ ndọrọ ndọrọ n'ime ọchịchị n'ime ụka ịzọ ọkwa n'ime ụka ụfọdụ oge ọ dịka a ga-asị na abịakwazia na gọọmenti na ndị ụka na-esonyebe etinyebe anya eh, n'ife dịka iweta ife dịka ịkpa oke ikekwezie na ọ bụrụ eh, na a na-enwebe ịkpa oke na ụka na ụka na ọ bụrọ onye otu ha na ikekwa na ọ bụrọ onye ụka fa na-achị ka e jiri gọvanọ for instance wee wee maa atụ bikos na ọ bụrọ onye ụka fa na-achị you know ehe na fa ma nye nkwado na fa ma nye nkwado ọ bikos na na ọ bụ onye otu fa na-achị na ọ kwesịrị ịbụ na ndị otu ndị ụka dị otu a achịgo ndị ụka dị otu a achịgo ọtụtụ oge na ọ kwesịrị ka ọ bụrụ ndị ụka dị otu a ga-achịkwu so em, kedu ife ị nwere ikwu na n'ime nke a n'ebe ọ gbasara ndị ụka ndewo Daalụ. isiokwu anyị chọrọ ikwu taa na-agbaba anya mmiri maka na ọ- okeke nwaanyị dị ntị njọ mana ka ebe a ga-eme ọ na-emenye ọ ya anyị ji wee chọọ itinye ọnụ na ya enwere so many reasons eji nwee iwe a na-akpọ power tussle in the church so Mm. many reasons behind it mana today m ma jos tinye ọnụ metụ aka na ịbụọ na ịtọ n'ime ihe ndị na-akpata ndọrọ ndọrọ a na-enwe n'ụlọ ụka Mm. nke mbụ bụ greed Okay. greed so n'owu iwe na-eweta nsogbu n'ụlọ ụka some pastors leaders

o nwere onye ọbụla a mụrụ ọzọ o nwekwa onye ọbụla ga-asị gị na ọ na-ejere chukwu ozi ga-eje ije zọwa dọwa ndọrọ ndọrọ n'iru ọkpọrọ ụlọ ụka ọ bụ na chukwu kpọrọ chukwu nwe gị ibe ọbụla ị nọ anya chukwu ga-adị n'arụ ọ ga-enete gị ka m wee maatụ in the 80s early 80s or 70s late 70s stroke early 80s o nwere ụka emepere onye mepere ya n'Enugu a na-akpọ ya eh, eh, Lord Save the kezi aha that Church n'Enugu n'Enugu onye mepere ya na mepechara ya bụ ụka ndị mmadụ m ma echeta aha ya mgbe m chetara aha ya m gwa unu Mm. ndị ọzọ bịa jee n'azụ ya gbaa izuzu ọjọọ chụpụ ya n'ụlọ ụka ahụ wele ụlọ ụka ahụ save the lost save the lost ị ka na-anụ about that church na mba maka gịnị onye mepee ya bụ ụka ndị ndị ọzọ bịa weli greed chụfụ ya weziele ya bụ ụka rọnụ ya mgbe a na-arọnụzi ya wa nwee problem wa sebekwuo okwu maka onye dụ greed anara can never be contented o nweta nke nke a gụgụ ya wa wee see okwu among themselves wee mechaa bịakwute ya sị ya biko ya na-ekwu ụka ya gọvanọ that man ka ji ya ụka taa ọ ka so na one of the biggest pentecostal churches a na-anụ aha ya na nigeria today so greed mana look at ihe abraham mee na genesis ibe m kwuturu mgbe lot gosiri na ndị na-eso ya gosiri greed sign of greed abraham kpọọ ya sị ya bịa ka anyị ghara ise na anyị bụ nwanne ọ bụlụ aka nri ka ị ga-eje jee ka m jee aka ekpe ị ga-ahụ ya na genesis so but if you are called by, by money sọsọ ihe ga na-adị gị mma ị ga- irie sọsọ ihe ị ga na-eme ị ga na-enwe regard for god rather ị na-anụ onu master ya wụ money ihe ọ sị gị mee money a na control were ị na-eme iwe ya onwe number two reason wụ some pastors or some leaders are very selfish some followers too are very selfish ịgba pastor ba ka ọ na-adụ ya ka ọ gachago some pastor too na-adụ so selfish and self-centered dịka one principal na abuja dị a gwara anyị na-egosọ moto moto vice ya jekwuli ọ sị ya cheli your time some pastor na-eli ma chezọ o nwe ndị nọ wa n'akụkụ ndị kwesịrị ili ndị o kwesịrị inye ego na-abata n'ụlọ ụka ana m ekwubu ya na my radio program ọ bụrọ for pastor alone ọ bụrọ for pastor e mere ego na-abata n'ụlọ ụka for pastor no e nwere ndụ nke ga-agali pastor nwee ndụ nke a ga-eji nete ndụ nọ na chọọchị nete onye ọbụla bụ member you understand Mm. so some pastors na-adụ greed some followers too or vice versa Alright, eh, ọ dị mma, eh, daalụ daalụ rinne ok ọ bụ na anyị mm, eh, anyị bata kpọmkwem ihe anyị na-ekwu eh, gbasalụ mm, ịzọ ọkwa nke a ma n'ọkwa nke ọzọ eh, n'ụlọ ụka dị iche iche anyị na-afụ gbasalụ mm, ndị kpọrọ onwe fa ndị na-eso kraịst mm, ndị dị ka kraịst na-esokwazi ụzọ usoro ụkwụ eh, chineke Eh, ime- imekwu ka anyị mata na ife i chere nke mbụ na-ebutegodo ya bụ ife bụ oke ọchịchọ ọ dị ka ife ị na-akọwa n'ụtụtụ a. Yes, Yes, oke na ọchịchọ. ọchịchọ ọchịchọ oke oke ọchịchọ oke ọ ọ bụ na m asị ka e leluo ya anya dịka o si wee dị n'ife gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị a n'ime ụka ndọrọ ndọrọ ọchịchị a n'ime ụka o nwere ife kwesịrị na mmadụ nwere ike dịka otu e si eme ya na gọọmenti na o nwere ogo ife mmadụ kwesịrị eh, dịka a bịa n'ime ụka tupu e nye mmadụ ị ma a na-enwegasị eh, o nwere na e nwere ike inwe otu jikọrọ ụmụ nwaanyị a sị na onye a bụ onye isi otu jikọrọ ụmụ nwaanyị a bịa na ụmụ nwoke a sị na onye a bụ onye isi otu jikọrọ ụmụ nwoke o nwekwara ike mm, eh, ife dịka eh, ife dịka ụlọ wasị ndị bịa kọmitii ị ghọtago ee e mekata a tụọ ego e mekata sị na afụrọ ego e mekata sị na eke noro ego no ụmụ ife ndị a niile ha ncha nọ n'ime ụka ọ ee n'ime ụka then ọ wụrụkwazie ka e ji chọọ ka e wepụkwazie onye anwa ka emebi ka e tinye onye ọzọ onye anwa edekwazie nwa otu mba na nwaanyị ga-eji wee tinye okeke ị ghọtago na onye nwa ga na-eme na ọ ka na-eme ọfụma maka ihe ọ na-elite na ya Ee, oke o maka ife ọ na-erite na ya Yes, ọ ihe e ji enwe nsogbu ka mmalighachi Judas Iscariot Mm. mgbe Mary were mmanụ na-esi oke isi pefum wee wuo Jizọs n'ụkwụ wee were is- ntutu isi ya na-efiche Mm. Ah! Judas Iscariot tie na nke a wụ ịna ego n'iyi na a ka ele disti na ọ bụrụ na e lee nya were ego zụọ ndị ogbenye Jizọs wee sị na Judas kwuru ihe ọ bụrọ maka na ọ na-acare for ndị ogbenye ọ maka na ọ ya na-ejide ego chọọchị so ọ na-amanye aka n'akpa na-eweli na-egbo mkpa ya ọ maka na yes so ọ bụ ndị mmadụ na-ejete ihe ọ na-ejete bụ yes obidokwene taa maka na judas na-amanye ego na chọọchị pọ aka na chọọchị purse na-egboro mkpa ya Mm. so ọ nya ka ụfọdụ ji aga ọ nọ na pozishọn Mm. ọ chọọ ka ọ nọgide Mm. a matured person will lead you only ga lead you can even give way ọ nya gosi na ị wụ good leader ịmadị ama ndị ị na-elead achọghị abụrụ ọwa ga-edozikwa ihe ọfụma elu isi edozie mana greed agarọ ekwe anyị selfishness agarọ ekwe anyị ignorance too agarọ ekwe anyị mgbe ebe ignorance ji bata there bụ ọ bụrụ na ị mali chukwu kpọọ why are you planning your future for yourself Onye ma- ị rafụlụ chukwu kpọọ Ọ- ọ dị ọ dị mma ị na-ekwu okwu a nwee ee, question ajụjụ batara m ee, iwe. Ee, biko ee, ada jizọs ụka a na-ekwu okwu ya taata ụka nwere ike ịgbanwe azụ na ụka ị sị na mmadụ na-eme ihe dị otu otu a na mmadụ na-aga ụka ọ ga-agbanwenwu omume onye anwa ọ pụrụ ịgbanwenwu agwa onye anwa ụka ụka abụrọ ihe na-agbanwe mmadụ okay. ihe na-agbanwe mmadụ bụ okwu chineke Okay. ọnya ka baịbụl ji wee kwuo na jọn 8:32 si na ị ga-amara eziokwu eziokwu eme ka i si n'oru pụọ hosaya 4:6 my people perish for lack of knowledge ihe na-agbanwe mmadụ bụ okwu chineke the word of god ọ dị so powerful ọ na-apịas into marrow into bones ọ ya na-echenji mmadụ okwu chineke ka anyị aga ịnụ undiluted word of god ihe ndị mmadụ ji ju n'ụlọ ụka taa ba nọ n'ụlọ ụka mana ba anọrọ na kraịst na ọtụtụ ụka rafụrụ okwu chineke na-akọ akụkọ egosiri anyị ee prosperity ya nke nke nke na ndị ọzọ na ndị yiri ihe ndị ahụ mmadụ anaghịzi eje ụka luo ọ bụ ebe o siri emetie mgbe mbụ iru jee n'ụlọ ụka oge okwu chukwu onye ọbụla egee ntị ka ọ nụ ihe chukwu ga-ekwu ka ọ nwale ebe ọ ga-esi nwee mgbanwe na ndụ ya ka ọ nwa ihe chukwu ga-akpọgasịcha aka ọ na-asọ oyi na ndụ agha gị kedu ihe e ji debela anyị akwụkwọ nsọ for instance e ji debela anyị akwụkwọ nsọ ka ị gụwa mgbe ị na-agụ akwụkwọ nsọ ị hụ ndị metelieni ị hụ ndị emetelie ị hụ ihe me na wee meterie ị hụ ihe anya gị na-eme wee na-enye chineke otuto so na ọ bụrọ ụka na-agbanwe mmadụ ụka ọ sọ ụ jee n'ụwa a. ọ bụrụ na chineke ọ bụrụ na okwu chineke agbanwerọ ụ sọ ihe pụrụ ịgbanwe mmadụ bụ okwu chineke ọ bụrụ na okwu chineke agbanwerọ ụ o nwerọ ka ụka gbanwere ị na-aghọta ihe m na-eme? Mm, mm. Ehe, ọ na okwu chineke ka pawa dụ to transform any human being Okay, leadership tussle anyị na-ekwu anyị chọrọ anyị na-etinye ọnụ n'ụtụtụ a gbasara n'etiti ndị ụka Em, ọ bụ na a bịa n'ihe i chere na gịnị na-ewetazi na a bịa na eh, dịka m si jụbụ gị na mbụ na a bịa na m- n'ụka eh, na a na-enwe e nwegasịrị otu dị iche iche Eh, so na e nwegasịrị otu dị iche iche mana dịka o si wee dị taa na ihe a merenụ na otu ụlọ ụka na mgbarata eh, eh, be anyị a n'otu steeti na-anọ na-azọ onye ga-abụ onye isi nke onye ga-abụ onye isi nke a mere e ji wee gbachie ya bụ ụlọ ụka wee chụpụ ndị niile nọ n'ime ụlọ ụka ị ghọtago na e were ya ọ bụrụ ihe okwu a kpụ n'ọnụ wee na-ekwu ya Eh, so na ị ị na-eche na kedu ife otu esi wee kwesịe dịka ụka na-ebe ege ntị ife gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị a na-adị n'ime ụka na onye a eh, nọ- kwesịrị ịbụ isi ndị ndị ntorobịa isi ụmụ nwaanyị na ya kwesịrị ịbụ isi ndị ụmụ agbọghọbịa ị ghọtago kedu ogo mmadụ nwere ike na ihe mmadụ nwere ike imenwu n'ụlọ ụka wee sị okay jide kena ife a ka iwe bụrụ nwa na si azọ sị na ya azọ ka ọ ghara ị ghọtago ị na-egosi amamihe na-ekwu na a na-azọ ya azọ gị n'ihe dị otu a si otu a wee dị ihe dị otu a si otu a wee dị mere o ji etinye ọtụtụ ndị mmadụ maka na ihe anyị na-ekwu taa etinyego ọtụtụ ndị mmadụ n'itinye aka ndị mọf na ha na-eje ụka na-etinye ọtụtụ aka n'ife ọjọọ dị iche iche ka ha nwee ike wee acquire that position n'ụlọ ụka mana ha na-azakwa na ha bụ ndị ụka ọ bụ iwe iwele ọ bụ ezigbo iwe iwele maka na anọ iwe mere na jizọs jụrụ pita ụwa ajụjụ na jọn 21 15 to 17 ọ sị ya pita Son of John, do you love me more than this? More than this? Ọ bụrụ na ị na-eje ụka, ị lọvụ Chineke more than position ị na-along for. Mmadụ anọrọ eje alọbiwe for position. Ị gụọ akwụkwọ nsọ na Acts of Apostles chapter 6, ị wụ mgbe e nwere little problem among the apostles, disciples of Jesus Christ. Iwe wa mewu bụ immediately emeli identify wa niile bịa together sị okay na nna iwe a ga-eme ka a rọpụta seven men of good report ka a rọpụta seven men of good report ndị mmụọ nsọ bi n'ime wa ndị a ga-arabe ọlụ a n'aka ka wa na-alụ ya ka anyị wee nwee ike face ọkpụkpọ oku chukwu kpọrọ anyị lụwa ọlụ chukwu and they selected seven men ndị arịala ya bụ ọlụ n'aka ndị lụwalị anyị n'ụlọ ụka abụrọ ebe kwesịrị ka e nwebe politics ị je n'ụlọ ụka je na-alobby for position for post ị bịara ikpe chukwu ibibi ebe ahụ ịchọ eh, post na ịchọ and ego ọ bụ onye ụkọchukwu gwuru okwuchukwu sị gị nwa na-azọ ka ị pastor nke pastor nke ewofu tithe and offering will you still go and pastor that church ị ghọtago so na iwe m na-achọ ikwu this morning bụ I love Jizọs more than these things dịka ọ jụrụ Pita business Pita Pita gharịrị azụ Jizọs sị ya do you love me more than this three times ka ọ jụrụ ya nyawa ajụjụ and onye ọbụla na-azọ post n'ụlọ ụka should ask himself or herself this question do you love Christ or position ahụ vivi love what are those things Jesus na-ajụ do you love me I break it down a bit money fame anything that you value more than god anything you honor more than god anything you give the place of god in your life anything you live for rather than god offering and tithe fame anything you respect more than god anything you that will make you to drop your bible these things are those things bible jesus jụrụ peter Do you love me more than this? A matured man like Abraham played, will rather, will rather as take or accept wrong instead of the church of Jesus Christ i- ikewekewe. In fact, who are you? Mmadụ ọ na-enwe church. Who are you to lock the church of God? And who are kedu ihe unu na-agwa Chukwu kee ka obi unu dụ kịta kee ka Chukwu si ene unu anya na unu ka eselele okwu selide okwu

ka ọ- mkpọtụ ka unu ebe a na-eme ebelieve m na ọ mkpọtụ ka unu ebe a na-eme because ọ bụrụ na unu na-ekpeli chukwu o nwere onye na-ekpe chukwu ga-adị ụdị ndụ ahụ unu niile kwesịrị ije cheghelie ma ndụ filu na wa dụ right ma ndụ dị wrong unu niile kwesịrị ije chegheli bese chukwu akwa fụta na public shị ndị mmadụ wa gbaghalị unu na unu mere alụ

a na-enwebe n'ime etiti ndị ụka n'ịzọ ọkwa nke a ma nke ọzọ ife na-eweta ya mana nke ị ga-eji wee kwụsị ya bụ ife ọ ife a na-emebeghị anyị n'ụtụtụ alright anyị nwere ohere dịka itinye ọnụ ihe na-ekwu n'ụtụtụ a dịka anyị ka anyị na-aga n'iru wee na-akparịta ụbụbọ mụ na em, ada jizọs na 07017 222 07017 222 090 1110983 echefula na ị nwere ike isonyekwara anyị na WhatsApp na 0909 1110983 ma na Facebook anyị ogene 983 FM ma na Twitter ogene 983 FM ma na Instagram ogene 983 FM ma na ị gaa na YouTube ị watchie ife anyị na-eme ugbu a live

ife anyị ji wee tinye kwanye- wepụtakwana ihe a ka anyị tinye ọnụ ịghọtago ee ụfọdụ na-azọ dịka ahụ mgbe ya na-azọ ọ- ọchiọra ma ihe niile nwere ndị na-akpọ ka ndị si wee na-akpọ nke fa women leader o nwere ọtụtụ ihe dị iche iche ya ise em, ụfọdụ na-agakwazi ya kpọ ee, ee, ada jizọs o nwere em, o nwekwezi ihe ọzọ ee, anyị na-ada afụtaba n'etiti ndị ụka tata Em, a bịa n'ihe dịka na ụlọ ụka na nwee ihe a mmemme a na-eme ịgba egwu ụmụ ife ịgba egwu a ma ibupụta egwu ndị ụka na-eme ịghọtago ibu ụzọ egwu ịghọtago ọtụtụ ebe anyị na-afụ anyị na-anụ na ihe dị otu a na-eme ịghọtago nke ebe nwaanyị ụmụ nwaanyị abụọ ma ịtọ na-azọ onye ga-ebu ụzọ egwu ndị ụka na-azọ onye ga-ebu ụzọ egwu so tinye ịna-anya tinye aka na ọtụtụ ebe dị iche iche nke na onye bụ onye isi ụka kpogo mezisie ya dị na still ha na-adọkwa a na-azọ na onye a ga-eburiri onye a nwee otu onye a nwee otu onye a nwee otu ọ ọ na-echetakwara ihe anyị na-ekwu politics n'ime ụka onye a nwee otu onye a nwee otu ịghọtago Em, emekọtazi ya ihe niile anyị na-anụ onye asị onye nke a na eh, o mekwaa nya nke a ndị ụka o, onye mee onye nke a so amarọ m ife ị nwere ikwu na ya bụ okwu maka a chọrọ ibu ụzọ egwu okay ka anyị tinye na a chọ ụzọ egwu a chọrọ ibu ụzọ egwu onye a ga-afụta na nyanwa bụ onye isi ma onye na-agbakanarịsị egwu ife anyị na-ekwu o nwere ndị na ọtụtụ ndị mmadụ na-ege ntị nwanne ihe anyị na-ekwu ma ọ bụ asị ma eziokwu ka anyị na-ekwu gaa n'iru Daalụ. A- Ịma na nsọ anyị elu ozugbo n'oge wada m ekwezi m ekele but that is the truth. Ehe. Ka m sitegodi na ịcorrect impression ya. Chineke akpọrọ ụka ka ha jee gbaa egwu buru ụzọ egwu you have a lot to do ihe e ji kpọọ ụka ka ụka danyụ ije chịkọrọ egwu gbaa egwu eburu ụzọ egwu eburu ụzọ egwu Mm. ọ dụka one of my brothers jere thanksgiving anyị wee duje eluo n'ụlọ ụka a na-ebiche oche I spend hours there ịnụ okwu chukwu m ga-eji naa wee ma na m je n'ụlọ ụka ihe a na-ebiche a kpọfụta mmadụ e wefute 2 hours 3 hours na-ebicheli oche kedu ihe e ji nye such time maka na mbụ ibiche oche bụ onye fụta kwuo ego ole ọ na I mean eh, alụ na-emekwe and that is why ụka ji wee na-anwụ na-anwụ na-anwụ because ụka rafụrụ ihe a kpọ wa na-eme na-eme ihe ọzọ kachasịa n'ala Igbo anyị a e- e- I handled these topics na eh, eh, ABS Ihe na-enye nsogbu n'ụlọ ụka dị n'ala Igbo dị too much. Awụgha aja, awụghara aja. Ị gụọ na Baịbụl about three places ka ị ga-ahụ ebe Chukwu kwuru o ji aja kee mmadụ mana ahụzịa ọ na-ese okwu. I wee jụzi onwe gị keezidi ebe ndị a si eweta ihe niile na-abụ problem because na ị gụọ na Baịbụl akwụkwọ nsọ kwuru ele e ji gbubu John the Baptist n'isi ụmụazụ bịa palụ ya nwụọ Ananias and Sapphira Ananias na-anwụ ozugbo nwunye ya nọdụ ibe nilie nwunye ya nwakwụ na ọ nwụgo ụmụazụ bulie je nie ndị nụta from Jizọs ndị wa na Jizọs likọọ nri ino Ananias na-enichie before ndụ nili e na-abata nwunye bata shikwuo the same ashị mmụọ Chineke kugbuo onye Pita shị a na ndụ nili di gị nekwa wa na wa ga-apa ga-apakwulu ozu nwere onye kpere aja there o nwere onye kpere aja there ana m asị na kpee aja bụ njọ ka baịbụl dị silent about it o kwuro shị kpee o kwuro shị ekpe but iwe o ji etiwe ụlọ ụka n'ala igbo dị iwe ndị ụka ji ndị igbo ji emechu onwe ha iru ọkwa nke nwere AIT nwụrụ mbọsị a na-edo ndị ndị ndị ụka wa jee ndị nwunye we kpee aja ndụ otiweliwe kee ihe ihe niile ji abụ nsogbu n'ala igbo nke ụwa dachịghị ụgwọ ụkwụ ụtụtụ mmadụ amụrụ mmadụ na-ayacha ọya a dọwa ya n'ụlọ na ọ na-akwụ ọya ọ na-atụ ụgwọ ụkwụ ụtụtụ mmadụ na-atụ ụtụ n'ọkpa ekpe chukwu ụgwọ ụkwụ ụkwụ ụtụtụ kee ebe e si wetachadị all this nonsense a sịrị gị oke na-eji ewere ala ụlọ ụka ka m gwa gị eziokwu ị gụọ baịbụl theologians wee gwa gị for three- first 300 years Christianity malitere ka jizọs si n'ọnwụ bilite enweghị ụlọ ụka ị ga-ahụ na a nọ n'ụlọ be mama John Mark ị ga-ahụ na a nọ n'upper room ị ga-ahụ na a nọ ebe dị otu ihe chukwu kpọrọ anyị ihe o ji wee kpọọ mmadụ zọpụta mmadụ immediately i chegharị i join soldiers of winning soul for him a sị na na-eji mebi na-eji alụ ụlọ ụka the thing eh, ending eh, eh, the ending up na ụfọdụ iliwe ya bụ ego ga-ewetazi tussle a na-enwe n'ụlọ ụka because na ọnwụ na-eji ego na-abata n'ụlọ ụka na-acha na-elu ya na-alụ ife chukwu chọọ ka e weli lụọ some of ndị na-abịa ebe ahụ anaghị eri nri onye a na-edele ụgwọ ụka ụtụtụ ọ naghị eri nri onye a na-edele ụka ụka mgbede mgbe ọ na-akwụ ọya ọkwụ nwụrụ ya ọnwụrụ ndụ bebe ruo unbeliever bụ ndị na-abịa kedu ụdị ụdị ụka anyị na-aka ka m jụkwa ndị igbo Ọkwa ife anyị na-eme onwe anyị. Ọkwa ife anyị na-eme onwe anyị. But ka a gbafuwa that one. Ọ dị mma. egwu Mm. chukwu a kpọrọ anyị jee mụrụ egwu ndị na-agụ egwu eji amụ egwu eji ebu ụzọ egwu agwọrọ ọgwụ ka ha wee bu ụzọ egwu o gosi na ha anara ekpere chukwu ife o ji ewe ụka okpere chukwu o nwere ife dị iche

Ee, ọ na-abụ ụfọdụ oge kedu ife ị na-echekwa na na-ewetakwazi nke a dịka na abịa na abịa na ebe ọ gbasalụ eh, pastor eh, onye ozi chineke na onye ozi ibe ya na onye ozi chineke na-agbakwazi onye ozi ibe ya mgba ị ghọtago Eh, kedu ife na-etinye ndị mmadụ ji akpa ụdị agba a n'ime ụlọ ụka dịka a na-emebukwa ya n'ebe gbasara ọchị ị ghọtago nwere ike ee, ịbụ na ikekwe na onye a nwere ka o si wee na m, ee, onye amara ya ee, si wee pụta ife rie nne karịa nke ee, nwa ibe ya onye ibe ya bụ onye ozi kwezie onye ahụ na-agba mgba ma ọ na-ede akwụkwọ ma ọ na-akọcha ka ewepụ onye ahụ mee nke a ma nke ọzọ kedu ihe kpatara ihe dị otu o si bizie n'ime ụka mana ha nwekwa ndị igwe atụrụ a na-akụziri ọtụtụ ihe nke ekpefere o ji na-eme otu a n'ime ụlọ ụka taa ọ lack of maturity mmadụ amaghị ime anyị adịrọ matured because the body of Christ dụ ka arụ anyị yiwu a ị na-aghọta Mm. n'arụ gị i nwele anya i nwele imi i nwele ntị i nwele aka i nwele ụkwụ i nwele a- na ihe ndị ọzọ dị iche iche nke ọbụla nwere ọrụ ọ na-alụ ọ bụrụ na Chukwu kpọọ gị o nwee ihe ọ kpọọ ka ị lụọla ya na body of Christ number of ndị ọ ga-enye gị ga-edite gị ka ị ga-eji gaa alụ ihe ọ na-enye gị ka ị lụọ ị na-alụ ya du nwanne na-alụ ọrụ chukwu nyee gị lụọ ị ga-adị secured n'ihe ị ga- ife ị na-alụ nwanne na ị na-alụ ife chukwu nyee gị lụọ ya raga na-etinye anya na nke ndị ọzọ o nwere ndị nwee millions as their followers mana ha nwee ike dụka arụ nkịtị ọ ga-afụta imi ọ ga- ụkwụ ọ ga-afụtazi imi na ọ bara uru anya ọ ga-afụtazi ntị na ọ bara ulu nke ọbụla bara ulu nke ya so ị mala ife chukwu ji kpọọ ị ma ndị o nyeri weli ndị ahụ lụwa ihe chukwu nyeri mana ọ mgbe ị bịara ị dụrọ secured na ọkpụkpọ a kpọọ ọ dụ ka ka ị nwetachekwenye n'ọma mgbe millions sori ụfọdụ ewee jee tinye aka in the 70s anyị ji ozi ọma chenji ọka niile chenji ebe niile mana taa n- ndị dibịazi

Daalụ. n'anya Mm. ọ bụ ozi ụka ka a na-aka n'ebe ụfọdụ ụlọ aghara ikwu n'ebe onye ọbụla nọ ihe a na-emezi bụ politiks anyị ga-agwa onwe anyị eziokwu ọ kwa n'ụtụtụ a na anyị gara ndụ na redio na-adị ihe na-eme Mm. onye na-asupport nwoke lụbazie nwoke nwaanyị lụba nwaanyị akọwa akụkọ ya agba alụ agba ya aka na ntị maọbụ onye ụka m o, maọbụ onye ụka onye ọzọ ụmụnne m ndị anglikan chọọchị anyị chetara na ihe wetara e ji wee nwee chọọchị ọf naijiria ha bikos ọf arụ merenụ na england e wee kwuo ka a na-echi ụmụ nwaanyị echichi n'ụka ee ọ mara mma ibe akwa kpọkpụ anyị onye na-ege ntị n'ụtụtụ ị ga-ahụ ihe dị akụkọ na-eyi ụzọ

All right. What do you Daalụ. mean? Ka m ihe dị n'ụlọ ụka sekpuru ala kpee ekpere. Ị na-akọtọ chọọchị ibe gị. Mm. Ị na-akọtọ ụka nke onye dị na-eje. Ndị dị etu a bụ ọnụ ụka ndị abụ ndị ya. Ụtọ dị. daalụ oke ọhịa chebere em, ihe o si rivers steeti wee eh, river wee kpọọ Em, o nwere ihe ị ga-etinye maka anyị na-achọkwa ka ihe ama nkenere ama ma ị ga-azakọbe ya na ajụjụ oke ọhịa chebere jụrụ Ọ ndị mmadụ ka na ma agaghị enwezi ohere ịnara okwu ọzọ Em, gbasara ọnọdụ ndị isi nchụaja ya bụ ndị ndu n'ụlọ ụka eh, dị iche iche eh, n'ebe fa na ndị na-esota fa asistant pastọ ma ihe ọbụla nke onye na-akpọ ma ọ bishọp ma ihe ọbụla nke onye na-akpọ n'ụlọ ụka ya o o nwere ofu ihe na-agbagwoju anya anyị na-asị kana ka ka anyị were naanị ntakịrị oge a wee tinye kenye ọnụ ada jizọs kedu ife merụrụ o ji eji afụ ihe dị otu a n'etiti ndị ụka tata na onye na-bụ na-esote onye isi nchụaja onye isi ụka enwere ike ịfụ onye anwa onye anwa na-ebi ọfụma ọ na-eme ọfụma na-agba moto nwere afa mana onye ọ na-esote ya inwe nke oke ka m jiri maa atụ nwa ya nwere ike nọ obodo oyibo na-agụ akwụkwọ then nwa nke onye na-esote ya nwere ike nọ naijiria ebe n'okwu na gọọmenti skuul ebe a na-enwekwuru ife a na-eme ịghọtago e nwere ike ịfụ shoe onye ahụ ọ bụ na shoe ya fact na ofu nwere ike ichebe ijebe ọnịcha ọzọ ejebe ọka ife mere o ji wee dị otu a mana ofu ụka a na ofu chineke a ka a na-ekpere na ofu ebe a ka ị ga-anabatakwa Aha ya ka anyị kwubuo na mbụ si na ọ bụ selfishness mgbe mmadụ bịa na-achọ sọsọ nke pastọ mgbe ọbụla Nigerian holidays bụ na ezinụlọ ahụ ndị na-esote ha na-anwụ n'agụụ and that shows na onye ahụ ọ bụrọ Chukwu ka ọ na-ekpere ọ greed ka ịchịkọtacha sọhụ ka ilikọtacha sọsọ ọ jọgburu onwe and ndị mmadụ should know ama m mana ama m ihe mmasị a na-emebe m iji ya nọ n'ụlọ ụka nke pastọ ekwutere ikwelu na ya o nwee nke m gara na ịntanetị the other day a nọ n'ụlọ ụka asị di na nwunye niile na-achọ nwa fụtanị n'ọlta n'ibu unu ndị mmadụ juru ngwa unu dinawe onwe unu n'iru ọlta ndị mmadụ maghị na ọnụ ụlọ ụka ahụ na-awụ ọchịra di na nwunye ma zuzuru fụta na-edina onwe onwe n'iru ụlọ ụka ihe a sị na unu mee unu eme biko nu ọ wụ ụka ka unu na-aka ka ọ mmụọ mmiri ka unu na-ekwu ahụtabeghị m ihe na-aga aga and that is why God ji wee kpọọ anyị wee rezie voice anyị biko nụ na listen to my program ma na ABS 7:30 every Sunday ị ga-amụta a lot kedu ihe meeni oke ọchịchọ oke ọchịchọ love of money fame ka m nwee nye ọ bụrụ iwe chukwu kpọọ pastọ ị na-eliju afọ onye nọ n'okpuru anaghị eliju afọ

anwụ wee sị na onye agwalikwa afọ ọzọ eme gịnị agwa ya mm? Ee, afọ ọzọ agwa ya ebe a ka a ga-agbadi ya afọ mbụ obike obike icheoku ndị igbo niile onye nụrụ onye bụ ada jizọs onye ọma Ee, ejiri m n'aka na ịmụtara ife ife anyị kwuru tata mm? Ee, mezie ka ndị ya dụrụ mata nke ị na-eme dị mma gaa n'iru na-eme nke dị njọ wepụ aka ekene m unu ka emesịa nụ.